igbo mma mma nụ oo ee onowu ugonabọ ekenekwe unu ọzọ aa asịkwa m ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma m wee sị ndị igbo na oge elukwana ọzọ ka mụ na unu nọkọkwa ka anyị si anọkọ aa na ndị be anyị kwuru okwu sị na ọya wee zukọọ ka eji eli udene atọtuo ngịga maka ọ na-abụ egwuwe ụzọ egwuwe ọnụ mụwa onowu ugonabọ abịakwana ka m si abịa ka anyị nọkọrịkwa maka na enwekwara ihe nwụrụ ihe nwụrụ na-eme n'ala Igbo karịrị akarị ọtụtụ ụzọ ka Igbo ji asọ ngọngọ n'ihe dị iche iche enwere ọtụtụ ụzọ ihe ji emebinarị ndị Igbo ọkwa n'ụzọ ndị a dị iche iche ka mụ onowu ugonabọ nechara anya wee sị mba na m ma-amalite ozi ọma a ka ndị Igbo wee nwee ike mepekwa anya ha ọzọ wee malụ na anyị wụkwanụ ndị Igbo na anyị dị anyị dịbara gboo na anyị nwere ihe dị na be anyị ndị na-abụrọ ihe ọjọọ ọkwa na ya ka m na-ekwu na ọtụtụ ihe dị na be anyị abụrọkwanụ ihe ọjọọ na ọkwa na ihe dị anyị wee bịa ụwa ee m wee sị ka unu gekwe m ntị n'onu n'ụbọchị taa ọtụtụ ndị mụ na ha so eje ụka akpọgo m n'ekwentị sị na aghọtazikwa m na ọ dịkwa ka m adapụ na ọ dịkwa ka m emewego omenala ka m agwọwago ọgwụ ụmụ igbo ka anyị geenụ ntị gesie ntị ike maka na ọkwa onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ agbata obi ewere ya wee kpolu ntụ ee m wee sị ka igbo wuchaa ntị na ihe m na-ezi wụ ozi ọma dị ka esi kpọọ nya ka m zie nya maka na ozi ọma wụ ozi ọma otu anwa ndị ụkọchukwu dị iche iche si agbasa ozi ọma banyere chukwu otu a ka m sikwa agbasa ozi ọma nke a banyere chukwu kwa maka ọ chukwu okike abịama ka m na-akọwa maka ya n'ebe a wee sị ka unu gesie ntị ike ee n'ụbọchị taa taa isiokwu m ji bịa n'ụbọchị taa taa dị nnukwute mkpa maka na ihe na-emebi m ji wee pụta ka m mepee ndị be anyị anya ee n'ụbọchị taa m ga-akọwalụ ndị Igbo m na-ekwu okwu n'isiokwu nke bụ anụmdi na nwunye nke ndị oyibo kpọrọ marriage n'anị Igbo anụmdi na nwunye n'anị Igbo ịnụ di na nwunye bụ otu n'ime ọdịnanị Igbo ịnụ di na nwunye bụ otu n'ime ọdịnanị Igbo nke anyị fụtara ụwa wee fụ igbo apụta ụwa manite nụwa di na nwunye nwoke kunie o je nụta nwaanyị nwoke kunie o je nụta nwaanyị n'anị igbo ịnụ di na nwunye a dịka m si kọwaa anya na mbụ na o so n'otu n'ime ọdịnanị igbo nke dị nnukwute mkpa nke na-agbanwere agbanwe ma ihe m ji sị ka m kọwaa ihe gbasara ịnụ di na nwunye dị ka m si kọwaa anya maka na ihe isiokwu m ihe m ji wee manite ozi ọma a bụ ka anyị malụ ihe ndị anyị na-eme ka anyị nyonye anya malụ ndị dị mma na-emesi ya ike malụ ndị dị njọ were ya tufuo na ọ nya mere m ji manite ozi a ịnụ di na nwunye abụrọ ụka wetara ịnụ di na nwunye n'anị Igbo ndị Igbo na-anụ di na nwunye tupu ụka abịa mana ihe m ji sị ka m kọwaa okwu a bụ na enego m anya nyosie anya n'anị ike wee fụ na ihe na-emebi n'ịnụ di na nwunye dịka o si metụta ndị Igbo maka na ndị ọcha wetara anyị ụka wetara anyị ụka wee sikwe n'ụzọ ha si wetara anyị ụka wetakwala anyị omenana dị iche iche dị be ha wetakwala anyị ọdịnana dị iche iche dị be ha o wee soro ụka wee bịa o wee bụzie alụ egwu ọgwara ọgwa ndị Igbo wee na-emezi egwu ọgwara ọgwa ụfọdụ ji sị na anyị rapụziri omenana mebezie omenenu ndị Igbo nwere ụzọ ndị Igbo ji anụ di na nwunye tupu ụka abịa ihe m na-akọwazi dịka m kwuru ya na ihe m na-ekwu okwu ya bụ ka a- ka a gbanwegharịa ọdịnala dị iche iche gbanwegharịa omenala dị iche iche ka o nwee ike wee nyebe chukwu okike abịama otito dịka ndị ụka maka ana m ekwu okwu a dịka onye ụka n'ime ịnụ di na nwunye a ndị Igbo na-ebu ụzọ jụọ ese ajụcha ese ega mee ego nwaanyị kụọ aka n'ụzọ mee ego nwaanyị wee mee ihe anyị kpọrọ ịgba nkwụ nwaanyị nke ndị oyibo kpọrọ traditional marriage m wee sị ka m jụọ ndị Igbo n'ụbọchị taa ọ gịnị bụ traditional marriage traditional marriage dịka ndị oyibo si kpọọ nya bụ ụzọ esi anụ nwaanyị ụzọ ọdịnala esi anụ nwaanyị ọ nya mere eji kpọọ nya traditional ụzọ n'ụzọ dị iche iche ndị igbo si anụ nwaanyị tupu ndị ọcha wee bịa mana ndị ọcha wetara anyị ụka wee bute omenala dị na be ha wee wee gbakwunye ya agbakwunye n'ime ndị Igbo wee mee nye omenala anyị jezie na n'azụ ụlọ ndị ọcha wee wetaziela anyị ụzọ ba si anụ nwaanyị otu ihe ka m chọrọ ka m kọwalụ ndị Igbo taa ihe ndị ọcha kpọrọ white wedding nke anyị na-eme n'ụbọchị taa taa white wedding nke bụ ije n'ụlọ ụka agbakwu ya mgbaaka ihe a bụ omenala ndị ọcha ihe a bụ otu ndị ọcha si anụ nwaanyị na be ha enweghị otu ọzọ ndị ọcha si anụ nwaanyị na be ha nke a abụrọ nke ndị ụka mana nke ahụ nke a na-eme ya ụfọdụ na-eme ya n'ụlọ ikpe nke akpọrọ court ụfọdụ na-eme ya n'ụlọ ụka mana ihe m chọ ka m kọwaa n'ụbọchị taa bụ na ihe ahụ bụ omenala ndị ọcha mana ewetaziri e wee were ya wee bo ndị be anyị ibu nwoke na-echezi ịnụ nwaanyị ọ na-eche ego ọ ya-eji gba nkwụ nwaanyị ọ na-eche ego ọ ya-eji mee wedding o wee bụrụ ihe jọgburu udene sigbuo nkakwụ n'ala Igbo achọrọ m ka anyị nwa na-eje ụka tụgharịa uche n'ihe m na-akọwa n'ụbọchị taa ka anyị nyochaa nya fụ eziokwu dị n'ime achọrọ m ka ndị Igbo gbasaa ozi a ka o ruo ndị isi ụka dị iche iche ntị ihe m na-ekwu mụwa Odogwu Ugonabọ si kwuo na mụnwa kwurie ihe m na-ekwu ka ndị Igbo nata n'ụzọ ndị Igbo si anụ nwaanyị tupu ụka abịa ụka mara ezigbo mma m na-akọwa maka ụka ofu mbọsị n'ime ozi a m na-ezi ụka amaka enwerọ ihe dịka ụka mana ihe m na-ayọ ndị isi ụka bụ ka anyị rapụzianụ iweruzi ibu bukwasa ndị be anyị nwoke cheta ịnụ nwaanyị ọ na-eche ego ya eji gba nkwụ nwaanyị ọ na-eche ego ya eji wee mee white wedding ebukọrọ ihe a wee buku ya ndị be anyị ime white wedding bụ omenala ndị ọcha ihe m na-atụzi dịka alo ma ọ bụrụ na ndị isi ụka anyị dị iche iche ya-ekwe nabata ya bụ ebe ọ bụ na ịnụ nwaanyị dị n'ala igbo ndị ụka wee bịa amala ụzọ ndị igbo si anụ nwaanyị ndị megidere chukwu okike abịama ndị megidere okwukwe anyị dịka ndị ụka anyị ewepụ ya mana amala ụzọ ahụ bụ ụzọ doro ewu na ọkụkọ anya n'ụzọ a dị otu a ka ndị igbo si anụ nwaanyị anyị ejidesie nya aka ike ihe m na-atụnye n'alo bụ mgbọsị anwa nwoke ya-agba nkwụ nwaanyị mgbọsị a nwoke mere ego nwaanyị ya-agba nkwụ nwaanyị sị kpọtara anyị ndị ụkọchukwu ebe anwa a na-eme ya ka e were mgbaaka gọzie gbanye nwaanyị gbanye nwoke ha nara ọ bụ na anụọ di na nwunye ka anyị ghara ị na-emezi ebute ibu ibu ka ibu ebukwasa ndị be anyị o wee mee na ọtụtụ ndị igbo ịnụ nwaanyị taa bụzi okwu na ụka maka na ọ ya na-eche ego ọ ya-eji gba nkwụ ego ọ ya-eji mee white wedding ihe niile ahụ abụrụ nnukwu ibu wee dịrị nwoke ka anyị jidesie ụzọ anyị si anụ nwaanyị aka ike ebe ọ bụ na ụzọ ndị a dị iche iche anyị ji anụ nwaanyị enwerọ ebe o si megide okwukwe anyị dịka ndị ụka enwerọ ebe o si megide okwukwe anyị dịka ndị ụka ihe kasịla anyị wee i- iweruzi okwukwe anyị a dịka ndị ụka tinye n'ime ụzọ ahụ anyị si anụ nwaanyị jidesie ya aka ike ma na onye mee ihe dị otu a ọ bụrụ na ọ nụgo nwaanyị ka m gwa ndị be anyị eziokwu ihe ndị be anyị na-eme taa bụ ihe ndị oyibo kpọrọ double marriage double marriage nya ị nụọ nwaanyị dịka onye ọcha ị nụkwasakwa nwaanyị dịka onye igbo ihe dị otu a ezilọ ezi dịka onye igbo ị bụ anyị chọọ ịnụ nwaanyị ka anyị nụọ nwaanyị dịka ndị igbo ị nụcha nwaanyị ụkọchukwu bịa kpelụ gị ekpere duru nwunye gị naba dịka onye Igbo ị bụ m wee na-ekwu na ọ bụrụ na ndị isi ụka anyị dị iche iche ya-ekwe nabata okwu a na alo m na-atụnye taa amalụ mgbe onye ọbụla ga-anụ nwaanyị bụ onye Igbo mgbọsi anwa ị ga-agba nkwụ nwaanyị ndị ụkọchukwu ọ bụrụ pastọ bụrụ fada bụrụ onye ọbụla ga-agba gị akwụkwọ dịka onye ụka ọ bịa mbọsị anwa o were mgbaaka gbanye gị ebe ahụ ị na-eme ihe nke a wụ ihe ya egosi na ị bụ onye ụka agba egozie mgbaaka kpelu gị ekpere dịk- dịka onye ụka nne na nna ekpekwere ụmụ ha ekpere dịka onye igbo achịkọta ihe a niile ofu mbọsị otu ebe ịnụ nwaanyị agụcha ka anyị bịa na-emezi ebute ibu ndị be anyị akwanye ndị be anyị ndị be anyị a na-anụ nwaanyị ugboro naabọ anụ nwaanyị dịka onye ọcha anụ nwaanyị dịka onye igbo kedu ka nke a si gazie agazie ka anyị nwee ike nebe anya n'okwu a maka na ọ na-emebiri ndị be anyị ihe ị bịa n'ụbọchị taata ọtụtụ ndị tozugoro oge ịnụ nwaanyị ihe mee na ha anụbeghị nwaanyị wụ na ha na-eche kedu ka ha ya esi mee wee gbaa nkwụ wee gbaa akwụkwọ o wee na-emebiri anyị ihe ọ ihe ndị a ka m chọrọ ka anyị neba anya ka anyị nụwanụ nwaanyị dịka ndị Igbo onye mee ihe nwaanyị dịka onye Igbo ya duru nwunye ya naba na ọ nụgo nwaanyị enweghịzi iwu ji onye mere ego nwaanyị gbaa nkwụ nwaanyị mana ihe m na-ekwuzi bụ na ndị ụkọchukwu bịa mbọsị anwa agbanye onye anwa mgbanaka kpere ekpere dịka onye ụka o duru nwunye ya naba ka anyị be na-anụzi nwaanyị ụzọ naabọ maka na ọ na-emebiri anyị ihe onye fụkwa eziokwu ya kwuo ndị Igbo maka na ọ na-abụ asọkata eze anya ekpuru nkata n'iru ma gwa ya okwu maka na agbachikete nkịtị ihe dị otu a na-emebi ụfọdụ ihe na-ewe m iwe m ji na-ekwu okwu a wụ na ụfọdụ ndị ụka taa anakwọzi ekwe agba nkwụ ihe ha ma wụ white wedding white wedding ụfọdụ anaghị ekwe emezi ihe dị n'ịgba nkwụ nwaanyị dịka onye igbo ihe anyị mazi white wedding ka anyị nụwanụ nwaanyị dịka ndị Igbo ka anyị rapụnụ omenala ndị ọcha ka anyị kawanụ ụka ndị ọcha wetara rapụ omenala ha ndị ọcha mewe omenala ha ọ bụkwa na e nwere omenala ndị ọcha anwa nke dị mma maka na onye dị mma ka a na-enwomi enwomi anyị nwomie nye ka anyị ghara iweziri ya tụkwasị onwe anyị mee nye ọ bụrụ iwu na onye ọbụla ga na-eme ihe dị otu a na anyị abụrọ ndị ọcha ihe anyị wụ bụ ndị Igbo chukwu kere anyị anyị bụrụ ndị igbo chukwu okike abịama kere anyị anyị bụrụ ndị igbo A- a- emerọ mmegheri ihe o mere doro ya anya o ji kee anyị anyị bụrụ ndị igbo ka anyị mewenụ omume dịka ndị igbo na ọ ya adịrị anyị na mma m wee sị ka chukwu goziere m ndị igbo aka m na-ayọ ndị igbo dịka ị ga na-ege ozi a gaa na YouTube channel anyị nke bụ Igbo bụ ofu gaa n'ebe esere mgbịrịgba pịa aka ka ị nwee ike na-anata ozi a nyekwezielu m aka gbasa ozi a ozi a dị nnukwute mkpa ka o nwee ike rute ma ndị ụkọchukwu ma ndị isi ụka onye ọbụla nụ ya na eziokwu ka ọ bụ ka anyị nụwanụ nwaanyị dịka ndị Igbo ka anyị kwụsịzi ịnụ nwaanyị dịka ndị ọcha anyị nụcha dịka ndị ọcha anyị anachighatakwa nụkwa dịka ndị Igbo o kwesịrọ ekwesị m wee sị na ọ ya adịrị anyị na mma onye owugoro abụ ekene igbo ya gazikwelu unu daalụ nụ o